DC golide ndi golide olo utamukwirira pansi kwa zaka zambiri koma golide ndi golide komanso chilungamo ndi chilungamo olo patapita nthawi utazunzika munthu olo anthu atakunyoza motani Koma chilungamo ndi chilungamo chimazaoneka basi komanso bodza ndi bodza olo utapanga zotani kuziyeresa motani koma iwe ngati uli ndi bodza ndiwe wabodza, okuba ndi okuba olo zitavuta zitatani siku lina umadza kumana ndi siku la 40. Ine ndimanyadira kwambiri chifukwa ine kufika siku la lero ndi inuyo a Malawi kopanda inu a Malawi Ine kulibe. Kopanda inu Amalawi amene mmapeza nthawi ndikumandipempherera ineyo, ineyo mwina moyo wanga palibe. Ndimakunyadirani chifukwa cha mafoni amene mmandiimbira, chifukwa cha ma message amene mmanditumizira kundichita encourage komanso ma advice amene mmandipasa kunena kuti a Kalindo pamene uli pa ulendo opita ku chilungamo umakumana ndi zambiri ndipo zokhoma zimakhala zochuluka, limba mtima mwanawe timakupempherera. ine ndimakunyadirani amalawi ochuluka a muziko lino nonse kuchokera ku nsanje pakana ku chitipa nkhotakota pakana ku mchinji komanso mayiko ambiri kuchokera ku south africa pakana kukafika ku america mumandipempherera ndimanyada kwambiri mmandichita encourage uthenga wa chenjezo ukupita ku malawi polisi Lero ndikufuna ndichenjeze makamaka a police amene ndi a mcp chifukwatu ku area 30 kapena ku police Malawi police muli a police a mitundu iwiri pali a police amene ndi a Malawi komanonso kuli a police amene ndi a mcp choncho uthenga wanga mamawa uno ukupita kwa a police wonse amene amazitenga kuti iwo ndi a mcp amene samagwira ntchito yawo in a professional manner amene pakana lero atha kuwachosesapo anzawo kukawaneneza kwa akuluakulu kuti awotu amapanga zakuti awo amapanga zakuti inuyo ndi amene ndikukufunani mamawa uno kunena kuti mukamakhala muzidziwa kunena kuti dziko ili limaoneka ngati ndi dziko laling'ono koma ndi lalikulu. Mudziwe kuti pano pa dziko lapansi palibe amene ali wamuyaya, ndikunenatu inu apolisi a mcp. Ndipo muzidziwa kunena kuti Wandale si munthu womukhulupirira. Wandale zinthu zikakuvuta umakhala wekha. Ndipo mukanatengerapo phunziro inuyo a mcp makamaka apolisi amene mmapanga matama pakana mwafika saizi tsopano yomazipanga ngati inuyo tsopano ndi mphwawo wa apresident azibale awo a president makamaka apolisi amene mukuchokera ku central region ndikukufunani ndikulankhuleni mamawa uno kunena kuti mukanatengerapo phunziro mukamapanga zinthu zanu nthawi zina Muzitengerapo phunziro pa zimene zikuchitika mu dziko lanu. To borrow a leaf ndi kumakhala osamala pamene mukugwira ntchito. Wandale mukamukhulupirira kwambiri tsiku lina mudzasala nokha ndipo mudzanong'oneza bondo. Inuyo apolisi a mcp mwafikano size yomapita ku ma demonstrations mutatenga mfuti koma muli zipolopolo za live. iyi ndi meeting yanu imene mmakhala nayo musanapite ku mademo mmapangana zimenezo kunena kuti tiyeni titenge mfuti zimene zikakhale ndi live zipolopolo ndamva chisoni kwambiri kunena kuti amalawi muziwe ichi kunena kuti kuzomba mademo akuzomba amavenda aja kumene kujako apolisi ena anatenga mfuti zimene zinali ndi live ammunition ndipo kuzomba ndikunena mopanda manthatu apapa kuzomba kunawomberedwa tsiku limene lijalo munthu ziwawa zija zisanayambe mwana wa zaka 19 alfred chimwaza tikunena pano is battling for his life ku zomba central hospital ndipo apolisi muyenera mudziwe zimenezizi kunena kuti ah, nthawi ili- ili- inalipo nthawi ina anzanu amenenso amazitenga ngati iwo ndi madolo amene anamupha uh, buleya lule tikunena pano akuseva kuja kumatchedwa kumaula tikayang'ana pa nkhani yonseyi muona kuti andale anali involved koma iwo padakali pano pali m'makomo mwawo akudya chakudya chawo nyama zawo ndi akazi awo ndi ana awo anzanu amenewo amapanga matama nthawi imeneyo kumazitenga ngati ndi madolowo pakana ndikumupha buleya lule tikunena pano ali kumaula and tikufuna ndipemphe ma human rights watchdogs kunena kuti muifufuse nkhani imeneyi a Malawi Human Rights tapitani ku Zomba Hospital mukafufuze mukapeza kuti kuli mwana amene waomberedwa kuseri kwa khosi ku nkhongoku amuombera chipolopolo cha live nthawi ya mademo tikananenanso kuti kapena mwina amuombera nthawi imeneyoyo uh, ujeni um, ziwawa mmene zinachita erupt muzomba ikanakhala nkhani ina koma amuombera mwanayo chinthawi ya mademo anthu akusangala ndikumuombera ndi chipolopolo cha live just like mmenenso kunalili ku, ku mzuzu

and izizi tizichita monitor ngati ineyo one of them amene ndili ah, ah, mu- mu- mu ndandanda wa ma activist tizisatira zimenezi tizione kuti kodi mwana ameneyi akupeza bwanji and mwana ameneyi akakhala kuti mwina sakupeza bwino kapena china chake chachitika tingoti imfa imene muziwe kuti tifufuza chifukwa choti mfuti ina iliyonse imakhala ndi nambala ndipo chipolopolo china chilichonse chimadziwika kuti chipolopolo chachoka mu mfuti nambala chakuti chakuti izizi ndiye mudziwe sitikupanganso mantha iyayi inu ndinu zisiri kwambiri ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi apolisi amene pakali panopa moyo wanu ndi moyo ozunzika koopsa anthu akukupangirani mademo kuti mwina mawa lino musuze nsuzi wa, wa nyama mu- mu- mukhale ndi pa salary yabwino koma inuyo ndi pamene mukutenga mfuti ndikumasakasaka nazo anthu ndikumapha anthu uchisiru kwambiri ngati kuli anthu omvesa chisoni ndiye ndi inuyo amene sinayembekezere iyayi ena apolisi ena amazitenga ngati kapena ujeni dziko linolo ndi la ambuyawo kapena mcp yonso ndi ya amawo ati simply because they are coming from from the center and anthu ambiri anzawo apolisi akuzunzika koopsa chifukwa cha abakha ngati amenewawa so ziwani kunena kuti ifeyo timapanga kafukufuku tadziwa china chilichonse chimene chinachitika ku zomba tadziwanso zonse zimene zachitika ku mzuzu kuti pali apolisi ena amene anabwera pa mademo pajapo ali ndi mfuti and ati imene iyi ndi plan yanu imene mwapangana ku mcp ko kuti mademo akamachitika pazikhala apolisi ena azikhala ndi mfuti za live ammunition just like mmene inapangira 20 july kunaphedwa anthu kumene kujako ku mzuzu you want to repeat the same ndiye chiseko chakupananitu sitikusiyani sitikusiyani ife tizapitirira kunenera pa chilungamo kuphedwa kuphedwa kaya kuyikiridwa poison koma sitizangasiye kunena chilungamo iye muzichita learn from what happened some time back mmene anzanu ena tikunena pano are rotting in jail chifuna cho- chifukwa chomusangalasa uja amatchedwa kuti wandale wazuka bwanji mzanga lozani zanu mwayiwonatu ndende mmene imakhalira eti pamene pajapo alozani zanu ndikunenatu inu alozani azanga amene tinayimba limodzi double kick pamene paja zachitika zija kumangidwa kuja should give you a lesson kunena kuti pa zonse zimene mukupanga muzipanga ambere chire Wandale si munthu omudalira ndipo inu oyimba ambiri muziziwa kunena kuti pamene mwazichita attach ndi andale muziwe kuti career yanu mukuichita compromise chifukwa malo mokhala ndi audience imodzi ndiye kuti ma supporters anu mmawachita divide ndiye muzifunse kunena kuti kodi ngati akukanika Lozani zanuyo kukhala ndi ndalama zolipilira madzi Kuli bwanji kapucheche ngati ineyo? Kuli bwanji iweyo nzanga iweyo wa ku Nsanje, wa ku Chitipa kuja anthu akulephera mpakana leroli kumayenda mmisewu yabwino, wa ku Karonga, nanga iweyo wa ku Likoma udzapanga bwa? Wa ku Chizumulu Island udzapanga bwa? Wa ku Phalombe. Mukuyenera muzisamala kwambiri abale anga makamaka mukamadila ndi andale ndi izi ndimauza kuseri kwa apolisi inu alozani zanu muyenera kuti musegule maso anu kunena kuti anzanuwo amangokukondani nthawi imene mukamang'amba kukamwa kumawayimbira ncholinga akuyuzeni apapa zikuchita kuoneka kuti amalawi ambiri makamaka oyimba akugwiritsidwa ntchito molakwika ndi andale chifukwa akanakhala kuti oyimbawa sakugwiritsidwa ntchito molakwika ndi andale akuwapasa ndalama zaphwamwamwa ndiye kuti bwenzi pano alozani zanu madzi atalipira anzanga a double kick tinang'ambatu paja nyimbo ija ya double kick Kick. oye eh koma akuluakulu ayi mcp ndi fire fire chifukwa akanakhala kuti amakukondani zenizeni ndiye kuti mmene anangomva kuti alozani zanu watengedwa chifukwa chommenya wa waterboard akanakakutulutsakoni kumenekoko anzanu kodi awadoado anali kuti chifukwa paja ndi ponda apa ndipondepotu sanakakutulutseni usiku omwewo bwanji ndi pamene mungatengerepo phunziro kunena kuti ifeyo zimene timapangazi amangotifuna nthawi yomweyo andiso akanakhala kuti anali oyimba akunja ndiye kuti akulandira ndalama zawo zambiri ndalama za phwamwamwa koma chifukwa cha kuno ku malawi timangozunzika sitiziwa chimene tikupanga m'malawi muno muli anthu amene amayuza anzawo makamaka andale amafuna anthu nthawi imeneyo zimene apanga afuna iwo zinthu chifukwa akanakhala kuti andale si anthu ogwiritsa ntchito anthu molakwika anthu omwe ena mwa iwo amene akadati azisangalala ndi alimi Pakali panopa mulimi ndi munthu amene akuzunzika koopsa koma mukapita mayiko ambiri mukapeza kuti mulimi ndi amene akukondwera. Kunoko fodya aku, a, ali, a, akudikiridwa kuti a, agulisidwe chaka chino ndiye kuti mulimi akangopita kukapereka fodya wacheyo wa kuboma chifukwa kwacha ndiye yagwa dola ndi ija ili pamene pa tchachi kusonyeza kuti amene ati akavutike nanga paja ndalamatu ya ku malawi a, mukamagulisa ati fodya mmagulisa mmadollars ndiye mukayiyang'ana ndalama yanuyo ya malawiyo kodi mulimiyo pochoka kumeneko akatengako chani paja kutitu foja akhale foja kumakhala zinthu zimene zimalowa zinthu zo zambirimbiri za makobiri zimene zimalowa kuti foja achitike koma atsogoleri athu ndi atsogoleri opanda manyazi tikunena pano ati anali ku meeting yonena kuti palibenso kukweza foja ndiye ngati simumukweza fojayo ndiye kuti alimi mmene avutikiramo m- akangopereka foja waulere Simungakhale nthawi ina yake kumawaganizira alimi kuchokera alimi a nzimbe, ma smallholder farmers wonse a tiyi, ma smallholder farmers wonse dziko lonse lino, pakana awawa a fodyawa simungawaganizire? Ndi ndani amene ati adzabwere tsiku lina kudzachita bail out mavuto anthu amenewawa? And ndi zomvetsa chisoni kwambiri kuti alimi ambiri pakali panopa ali ndi ngongole zoopsa, kunabwera mabungwe ena okuba amene amangowabera alimi, ah, takupatsani ichi, takupatsani ichi, basi mmawafuna nthawi imeneyo fodya yagwata, aka- aka- a- akakhala kuti ali mu season so kalenso tinamva kuti z- ujeni uh, fodya wambiri munampinyolisa kale munalandira ndalama kale kwa azungu zi- chiseko chitakupanani ni nkhani za mafuta ndiye sindikudziwa kuti zikhala bwanji m'malawi muno anthu akuzunzika anthutu akuzunzika koma mukupangira izi chifukwa chokuti ana anu amapita sukulu zakunja ah, mmadya bwino mmadya zaulere china chilichonse kwanu kunchotheka koma anthu akuzunzika kwambiri and ine ndimafuna ndizaone boma lina limene liti lizabwere limene liza- liza- lizasiye zopusa za ngati zimenezi andale mmaberekana nokhanokha andale inuyo mmakhala ngati mmauzana kuti apa iweyo tiye ulowe chaka chino ukalowa udyeretu ndi izi zikupangika kuti anthu m'malawi muno akungozunzikamo pakana lero it is very very very sad instead of growing the economy muli busy padakali pano ati kuti ati muzimangana ndiye tikukhala tigule tayerekezani mukammange mu- atupere muluzi yerekezani mummange arthur peter mutharika tayerekezani muone mmene ziko liti linyumwire mwina mmangomva kuti anthu amakhonza kulusa mfuti akumayitsatira imene ijayo osatuluka zipolopolo imene ija tayerekeza mu- mupange za uchisiru zanu zimene mukupangazo ndi cholinga kuti oti anzanu asaime nawo zisankho muwamange ndiye mummange kaya Dalitso Kabambe kaya mummange Norman Chisale mu- mu- mu- eh, mummange ujeni ah, ah, vice president ah, central region Ngangata tayerekezani muone mmene dziko liti likuvutireni mudzachitanso regret nokha inu ndinu makape kwambiri mwazuzazuza amalawi m'malo moti mupange zokuti dziko lino anthu azisangalala mukupitirizabe kumapanga za uchisiru ndiye na ife sitimadandaulatu iya sitimaopatu iya tizi tikuwuzani chimodzi chimodzi ndipo mademo amene ati abwere masiku akubwerawa akhala mademo okuti inu simunaonenso yayi bon bon Kalindo the dc mwana woopsa kwambiri the most deadly and dangerous child from jeza village tiye mabuka box 76 mulanje malawi